A Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani tanu bɛ bɛɛ lajɛlen ɛɛ a ka émission mandi kɛnɛ kan min ye fayida kɛnɛ ye min bɛ sigi Sefula Media o sanfɛ ni bɛɛ b'a dɔn SM na an kanubaga bɛ diɲɛ fan o fan i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔkan i kɛra diɲɛ fan o fan diɲɛ gisi o gisi la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli ye Min ye asalamu alaikum warahmatullahi taala barakatu bi an ye wulikajɔ kɛ ani ka cɛsiriw boloda n'o ye ka se an ka belebeleba dɔ ma bi n'ale tɛ maa dogolen diɲɛ kɔnɔ maa dogolen tɛ mali kɔnɔ surtout mali kɔ kan a ka cɛsiri o bolo kan an'a ka baara bolo kan n'o ye jinɛtigi bakɔrɔba samake ala min y'a to a ka se la ka bakɔrɔba ɲɛ minɛ ala min ma foyi tiɲɛ bakɔrɔba ye a ka dɔnni siratigɛ o kɔnɔna la a bɛ hadamaden mago ye a bɛ hadamaden mago ɲɛ a kɔnɔna la jinɛtigi bakɔrɔba i sɔrɔ man di bi an y'i sɔrɔ asalamalekun wa aleykum salam Serifila somɔgɔw bɛ di nba baasi t'u la i yɛrɛ don alhamdulilayi walayi baasi foyi tɛ n yɛrɛ la o tɛ tɛmɛ o kan nba nba Ba.
bakɔrɔba bi an y'i sɔrɔ an bolo kɔrɔ i n'an ka se ka baro man di i sɔrɔ man di eh, wagati ni wagati nka ala y'an garisɛgɛ don i la bi bakɔrɔba an bɛ sunkalo belebeleba kɔnɔ sunkalo kalo belebeleba don ala ka kaloba don a ka di i ka fayida dɔ di sunkalo bonya n'a a a karama kama k'o di jɛmɔgɔ ma an ka sɔrɔ ka taa n'an ka ɲininkali babu ye alhamdulilayi rabil alamina donc yanni n bɛ se fayida ma fɔlɔ n b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛla n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ bɛɛ ye ka duwawu ɲini bɛɛ fɛ ɔ sunkaloba in kɔnɔ alihamudulilayi ni sunkalo sera ɔ an bɛ fayida di mɔgɔw ma c'est-à-dire fayida min bɛ yen n'a bɛ se ka mɔgɔw bɔ degun na fayida minnu bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ bɔ kamanagan na ka degun ni kamanaganw wuli ka bɔ mɔgɔ kan donc bi n ka fayida bɛ yiri de kan yiri min ni an ko a ma ko gunjɛ n ka fayida b'o de kan bi ɔ ni maa min sera ka gunjɛ sɔrɔ i bɛ gunjɛ ɲini kuru wolonwula mhm. a kan ka kari eh, a kan ka tigɛ kari wulada mhm. kari don dimasi mhm. wulada gunjɛ kuru wolonwula ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ i b'a don daga kɔnɔna na lundi k'a tobi fo k'a mɔ i b'i ko n'a ye n'i kora n'a ye tɛnɛn i bɛ furabulu kelen ta k'i hami d'a kan degun o degun siri o siri k'o bɛ ne kan donc nin ye ne ka tɛnɛn siriw bannen ye i b'o fura ɲaga fili n'i y'a ko tarata i bɛ furabulu kelen wɛrɛ bɔ a la i b'o fana fili n'i y'a ko araba i bɛ furabulu kelen wɛrɛ bɔ a la i b'i haminaw d'a kan n'i ka siri ni degun ni tɔɔrɔw bannen ye fo ka fura kuru wolonwula in tobi k'a ko k'a ban don o don n'i ye kelen ko i b'i hami d'a kan hami gɛlɛn min b'i kan donc i bɛ fura kelen bɔ a la i b'o fili donc fo ka fura kuru wolonwula dafa inshallahu a ka can ala fɛ ni maa min y'o kɛ a ka can ala fɛ a ka fisa dabali juguw ma a ka fisa siriw ma ɔ degun caman bɛ yen a b'olu wuli alihamudulilayi a faamuya n y'o de fɔ a ye ni dɔnnibaa ye fayida di bɛɛ lajɛlen k'a kɛ n'i y'a kɛ i n'a dɔn dɔnnibaa ye min fɔ wuya tɛ tiɲɛ don i t'o dɔn fiyewu i b'i ka baara ni waleya an bɛ dugawu kɛ maa min bɛna waleya ala ka a bɛɛ lajɛlen jaabi ala kira kama kisi ni nɛɛma b'a n'a soden sanuman bakɔrɔba n'an bɔr'o la i ye jinɛtigi ye bakɔrɔba i bɛ lajɛli kɛ ni jinɛ ye i bɛ mɔgɔw ka jinɛ furakɛ bakɔrɔba jinɛ yɛrɛ ye mun ye jinɛtigi yɛrɛ ye mun ye alhamdulilayi eh, sɛyi fila n'i ye ɲininka ko jinɛ ye mun ye awɔ o ɲininkali ka di n ye kosɛbɛ parce que mɔgɔninfin i bɛ fɛn min dɔn i bɛ se ka ɲininka o de la wa n'i ɲininkara o la o jaabi t'i kamanagan n'o n'i tɛ fɛn min dɔn n'i ɲininkara o la i bɛ mɛn hakili munumunu na n'i ko jinɛ jinɛko tɛ dɔ wɛrɛ ye jinɛ yɛrɛ ye fɛn dɔ de ye nimafɛnw don komi anw yɛrɛ bɛ cogo min ɔ ni maa min ka di u ye u b'o kanu donc o fana mana bɔ yen i b'a sɔrɔ adamaden fɛn fɛn fana bɛ diɲɛ kɔnɔ jinɛ bɛ adamaden bɛɛ la mais mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u ta kalama mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu t'u ta kalama i b'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye ko jinɛ n'i y'olu ɲininka u b'a fɔ ko jinɛko tɛ tiɲɛ ye parce que u tɛ fɛn kalama a la sinon ala ye jɔn o jɔn dan a y'i dan ka kunnafɛn dɔ tugu i kɔ dɔw ta ye ɲuman ye bon dɔw yɛrɛ ta ye juguman ye i y'a faamuya bawo dɔw bɛ yen olu ta u bɛ hɛrɛ de ɲini k'a lase u ma dɔw fana bɛ yen olu ta u bɛ tɔɔrɔ de ɲini k'a lase u ma mais kun ni sababu bɛ nin bɛɛ la min bɛ hɛrɛ lase i ma i b'a sɔrɔ i y'a ɲini k'a dɔn mhm. a diyaɲɛ ko ni a nikanko ye fɛn min ye a n'a ka tɛmɛsiraw ye fɛn min ye i y'o dɔn mhm. bon ni min fana m'o fana ɲini k'o dɔn mhm. donc a bɛ se ka degun lase i ma k'a sɔrɔ a bɛ se ka hɛrɛ k'i ye mais n'i y'a ye a bɛ ka degun in lase i ma a bɛ dépend i yɛrɛ tɛmɛsira de fɛ i bɛ tɛmɛ ni sira min ye donc jinɛko tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ jinɛko ye fɛn min ye dɔrɔn c'est à dire an yɛrɛ nimafɛn ɲɔgɔnw don komi ni b'anw na cogo min nka ala ye dibi de don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire min ta bɛ ka degun las'a ma i b'o u furakɛ k'o degun bɔ yan wala min ta bɛ ka degun las'a ma alhamdulilayi n b'a furakɛ mais sani n k'a furakɛ fo n k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ mun de kama a bɛ ka degun las'a ma a ka kan ka mun de kɛ n'a m'o kɛ ou bien a bɛ ka mun de kɛ n'a tun man kan k'o kɛ f'o de fana ka ɲini ka dɔn o de la ne bakɔrɔba ka ko caman bɛ yen fo ne ka filɛli de kɛ ni n ye filɛli kɛ donc yeli kɔfɛ n ye min ye kunko la donc baara bɛ taa o bolo de kan ça veut dire i ka baara foyi tɛ kɛ ni n ma filɛli n ka baara foyi de tɛ kɛ ni n ma filɛli kɛ
bakɔrɔba o faamuna n b'a dɔn jinɛko ye min ye maa caman y'a faamu a bɛ bɛɛ lajɛlen nɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka kan k'a ɲɛɲini jinɛ sugu min nɔfɛ a bɛ ka fɛn tiɲɛ ye wa na a tɛ ka fɛn tiɲɛ ye wa mhm. i k'o ɲini k'o dɔn mhm. n'a bɛ ka fɛn tiɲɛ ye k'a kolo k'a bila i ka bolo kan mhm. n'a bɛ ka fɛn ɲɛ ye k'a labɛn tuguni a ka se ka ko caman k'i ye i mago bɛ fɛn min na je pense que i ka kuma laɲini n ka kuma laɲini ye nin yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye a faamuna a kɛlen bɛ ka degun se maa min fɛrɛ ma n'a n'a b'u bin bakɔrɔba ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ bakɔrɔba o faamuna bakɔrɔba n'an bɔr'o la diɲɛ bɛɛ bɛ girin na fɛn min nɔfɛ ni bɛɛ bɛ girin na a ye si jɔyɔrɔ t'an na tuguni bɛɛ bɛ girin o fɛn sina nɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko nafolo cɛw bɛ girin a nɔfɛ muso bɛ girin a nɔfɛ bakɔrɔba dalilu bɛ nafolo la wa alhamdulilayi rabil alamina sefila dalilu bɛ nafolo la diɲɛnatigɛ ko o ko sababu de bɛ kow la dalilu bɛ nafolo la nka nafolo fana n'i y'a ta k'a lajɛ dɔnni kɔnɔ sefila maa caman de bɛ nafolo ko dɔnni kuma fɔ k'a dalilu kuma fɔ sefila i bɛ taa sɔrɔ a jɛlen t'u bolo n'o tɛ sefila dalilu bɛ nafolo la sabu bɛ nafolo la n'i y'i ka sabu ɲɛɲini k'a dɔn. mun de e bɛ kan ka mun de kɛ pour que i ka nafolo sɔrɔ mun de b'a to an bɛ don min na i ko bi i bɛ nafolo ɲini su ni tile i t'a sɔrɔ f'i k'o de ɲini k'a dɔn fɔlɔ ayiwa nka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafolo sɔrɔ mais sababu de bɛ kow la n'i m'i ka ko ɲɛɲini i bɛ ko caman kɛ sefila i ka laɲini a tɛ sabati a kɔnɔ dɛ n'o tɛ nafolo baara yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen nafolo dalilu yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen mais nafolo baara fana la i bɛ nafolo dalilu dɔ baara mɔgɔ dɔ ye a bɛ ɲɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛ fana nana f'i k'a jate minɛ ale ni min ka kan nka an bɛ nafolo baara a sira dama dama damaw bɛ yen donc a baara bɛ olu kɔnɔna na n'an ye jate minɛ ni e ni min ka kan donc an b'o labɛn k'o d'i ma n'o tɛ nafolo dalilu bɛ yen sabu bɛ kow la fana. Sabu nafolo dalilu bɛ yen k'a fɔ nafolo kelen dalilu bɛ baara bɛɛ o t'e ta la. Wala o tɛ ne ta la.
ne ka nafolo ko yɛrɛ parce que sefila n y'o f'i ye ne yɛrɛ ka ko taabolo yɛrɛ finman an'a jɛman fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka adamaden ka ko jateminɛ sefila n'i ma mɔgɔ ka ko jateminɛ k'a ye a ka ko dilanyɔrɔ a man nɔgɔn dɛ f'i k'a jate de minɛ fɔlɔ a karisa kamana gannen don a kamana gankun ye mun de ye a sababu ye mun de ye donc n'i y'o ɲini k'o dɔn donc i b'a dɛmɛ ni sira min ye i tɛ fili o la a tɛ tɛmɛ o kan voilà bakɔrɔba y'a jira k'a fɔ a bɛ nafolo baara hadamaden ye dalilu bɛ nafolo la mais a bɛ dépend ni e maa min sera a ma a b'i ka lajɛliw kɛ e ni nafolo baara min ka kan a b'o kɛ k'a d'i ma sabu nafolo bɛ se ka baara dɔ ye mais n'o baaralen a tɛ ɲa bɛɛ lajɛlen n'i ka nafolo baara bɛɛ lajɛlen n'i dolo cogoya nafolo kɔni baara a kalitew ka ca bakɔrɔba i ka faamu t'o ye o ye tiɲɛ ye i y'a fɔ cogo min o cogoya de don a faamuya mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ nafolo la n'i y'a contacter ni nafolo baara min ka kan n'ala ka jɛn a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ inshallah a b'i dɛmɛ a kɔnɔna la ala ni kira mana jɛn n'a ye bakɔrɔba n'an bɔr'o la sɛbɛnko gɛlɛya bɛ maa caman na jamana kɔfɛ karabali fɛn bɛ yen wa n bɛna dalilu bɛ yen wa min bɛ se ka sɛbɛn di maa ma i b'a fɔ a mago b'a la cogo min na alhamdulilayi sefila n'i y'o kuma fɔ n ye a diyara n ye kosɛbɛ parce que n kanubaga fana caman bɛ kɔfɛ bɔn minnu bɛ n ka sɛbɛnko kalama i y'a mɛn diɲɛnatigɛ ye sababu de ye diɲɛ ye kanu de ye sefila i ye ne bakɔrɔba samakɛ kanu sinɔn ne ka ko bɛ yɔrɔ min bi aa sefila dogo tɛ ne ka ko kɔnɔ dɛ parce que ne bakɔrɔba ye mɔgɔ ye ne bɛ se ka diɲɛ ko o ko dilan sefila n b'a f'i ye ko n bɛ se ka nin ko in dilan diɲɛ ko o ko sababu tɛ n bolo n b'a f'i ye nin sababu tɛ ne bolo min ye sɛbɛnko ye maa o maa ka sɛbɛnko mana gɛlɛya n'i y'i jigi kɛ ne bakɔrɔba samakɛ n b'a jate minɛ sabu o sabu n'a b'i ka sɛbɛnko la n'an kan ka tɛmɛ a sira fɛ i b'i ka sɛbɛn sɔrɔ inshallah an bɛ tɛmɛ o sira fɛ i ka sɛbɛn i b'a sɔrɔ o de ye Ala sago i sago Bon baarako fana b'o cogo la, unhun, maa min bɛ yen k'i sen don k'i bolo don baarako la i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ baarako la, n'i y'an wele n'an y'i ka ko jateminɛ, unhun, ɔ ni sababu min kɛlen bɛ k'i ka baarako bali ka basigi, an b'i dɛmɛ o la fɛɛrɛ min b'a la an b'o ɲɛf'i ye n'Ala sɔnna i ka baarako bɛ basigi i jigi bɛ tugu. A tɛ tɛmɛ o kan, Bakɔrɔba n'an bɔr'o la, maa dɔ fɛnɛ bɛ yen bakɔrɔba mana don diɲɛ ko o ko la a tɛ ɲɛ u bolo bakɔrɔba ni miliyari d'u ma a bɛ t'u bolo bakɔrɔba n'u y'u don baara min na a tɛ laban mana don ko o ko la a tɛ laban u tigilamɔgɔ yɛrɛ b'u bɛ kaba u yɛrɛ la u b'u yɛrɛ ɲɛ est-ce que danga t'u kɔ wa bakɔrɔba olu tigilamɔgɔ dun bɔn ɛɛ eh, sefila sabu bɛ kow de la sinɔn danga ti maa bali nafolo sɔrɔ la o ayi danga tɛ mɔgɔ bali nafolo sɔrɔ dangaden miliyaritigi caman bɛ yen a miliyɔntigi caman bɛ yen ɛɛ n'i y'a ye adamaden e bɛ don ko la a daminɛ ka di i bolo mais a ko bɛ k'i bolo jigilatigɛw ye a ko bɛ k'i bolo tɔɔrɔ ni degun ye i mana nafolo sɔrɔ cogo o cogo nafolo in bɛ tila ka tiɲɛ tiɲɛ i bolo sabu de bɛ kow la i ka kan k'i ka ko ɲɛɲini parce que o dɔw bɛ yen siri b'a kɛ o dɔw bɛ yen dabaliw b'a kɛ adamaden yɛrɛ dɔw bɛ yen kab'u ma kɔrɔbaya fɔlɔ ka fɛn dɔn o adamaden dɔw bɛ yen u b'u ka adamadenya ɲini k'a don bɔgɔ la o b'a sɔrɔ kabi u fitinin a bɛ ye u lolo la k'a fɔ nin bɛna kɛ nafolotigi ye a bɛna kɛ miliyɔnɛri ye a bɛna kɛ miliyadɛri ye bon n'o dɔnna kabi i fitinin o dɔw bɛ yen juguya nasira fɛ a bɛ se k'a don bɔgɔ la i b'a ye i kɔrɔbayalen mana wuli ka ko o ko ɲɛɲini i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la i bɛ don yɔrɔ caman ka don dɔnnibaa caman kan sefila maa caman tɛ se k'o ko degun wuli dɛ mais alihamdulilayi ne bakɔrɔba kɔni mana n jigi kɛ n ka jinɛw ye nin n'a ɲɔgɔnna baara ko suguya la ou bien n bɛ nin ko in baara n bɛ baara kɛ n ka baara tɛ laban n mana ko o ko daminɛ a daminɛ ka di a laban man di ɔ n'an y'an jigi kɛ ne bakɔrɔba ka jinɛw ye alihamdulilayi rabil alamina i ka baara ko i bɛ jigi tugu sɔrɔ a ko ça veut dire e ka baara o baara jinɛ de b'i bolo min b'i dɛmɛ ka baara kɛ wa sefila e ɲɛ bɛ ne yɛrɛ sigilen na sefila alhamdulilayi rabil alamina ne bɛ ala fo k'a barika da ɲɛ tɛ ne bakɔrɔba kun mais sefila n ko ala sɔnna ka ɲɛtigi caman de jigi kɛ ne bakɔrɔba ye o ye tiɲɛ ayiwa n ka cɛya tɛ o hali n ka senko la tɛ mhm. sefila ne bakɔrɔba yɛrɛ jigi de ye n ka jinɛw ye mhm. alhamdulilayi rabil alamina n bɛ ala fo mhm. k'a tanu k'a barika da ka jinɛ ninnu fo sefila u ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ne o ne bakɔrɔba ma hami foyi la k'u m'o kɛ ne ye donc o de kama ne bakɔrɔba y'a kanu diɲɛ kɔnɔ n ka don diɲɛ mɔgɔ jigi kɔrɔ n seko la n bɛ se min na k'u dɛmɛ o la ni n tɛ se fɛn min fana la n'i ye n ɲininka o la sefila n b'a f'i ye nin ko in ne tɛ se nin na. o tɛ tɛmɛ o kan o faamuna n tɛ se nin na o fɛnɛ dɔnni dɔ ye bakɔrɔba n'an bɔr'o la kurusi la gosi n'a kɛlen bɛ ka cɛ caman lebu bi furu caman sakun kɛra kurusi la gosi ye bakɔrɔba fura b'o fɛnɛ la wa. alihamudulilayi kurusi jala la gosi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale ye degunba ye an ka foyew kɔnɔna na mais kurusi jala la gosi ale nasiraw ka ca a dɔw bɛ yen nɔ. i b'a sɔrɔ an ka dumuni kɛtaw b'a kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ dabaliw don a dɔw fana bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ e donna ko dɔ la i man ka don ko min na parce que n'i sera maa ma i man ka se min ma ah. a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma ɔ mais kurusi jala la gosi nasira o nasira sefila n b'o de f'i ye n b'a ko lajɛ ni n y'a lajɛ k'i ta dɔn dabali tɛ juguya tɛ foyi tɛ ni ni fura yiri minnu ka kan an bɛ traitement d'i ma sefila i bɛ kɛnɛya nka n'an y'a sɔrɔ dabaliw de b'a ko kɔrɔ juguyaw de b'a ko kɔrɔ donc an b'a dabali furakɛ k'a juguya furakɛ alhamdulilayi a faamuna n b'a dɔn mɔgɔ caman ye bakɔrɔba ka laɲini faamu a ka fɛn bɛɛ filɛli filɛli kɔfɛ baara kan ka taa ta cogo min na a bi u dɛmɛ o sira kan bakɔrɔba o faamuna bakɔrɔba maa caman fana bɛ yen cɛlakaw la ani musolakaw la bakɔrɔba u bɛ ka furu ɲini sen ani bolo bɛ ka boli a nɔfɛ furu tɛ ka sɔrɔ bakɔrɔba dalilu bɛ furu la wa eh, sefila dalilu bɛ furu la dalilu bɛ furu la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a daminɛ an balakaw la i y'a mɛn eh, nin yɔrɔ la an bɛ segin ka na kunnafɛnko kɔnɔna na dɔɔnin an balaka caman bɛ yen nɔ u bɛ furu kɛ san kelen san fila furu in bɛ tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ u donna furu saba kɔnɔ ka don furu naani kɔnɔ ka don furu duuru kɔnɔ finalement fo u yɛrɛ tɛ furu fɛ bilen o y'a sira dɔ ye an balaka yɛrɛ dɔw fana bɛ yen nɔ c'est à dire ɛɛ u mana don furu la cogo o cogo furu in tɛ laban a dɔw fana bɛ yen furuko kuma bɛ kɛ mais furu in tɛ kɛ fiyewu da kɔni bɛ don a kuma la mais ni da donna a kuma la o y'a ko bilalen ye ten o caman bɛ yen o ye kunnafɛnko de ye. i y'a mɛn o ye kunnafɛnko de ye bon o kunnafɛnko min fana filɛ jateminɛw de b'a kɔnɔ parce que hali kunnafɛnko min filɛ kunnafɛn suguya dɔw bɛ adamaden minɛ kunnafɛn nasira dɔ bɛ yen a bɛ gɛn pewu ka bɔ i kɔ mais kunnafɛn nasira dɔ bɛ yen a tɛ gɛn a bɛ deli de n'i y'a deli i ka mɔgɔya bɛ ɲɛ mais kunnafɛn min kan ka deli n'i y'o fana gɛn i ka adamadenya bɛ lanɔgɔ fo ka t'i ka diɲɛnatigɛ ban don min e tɛ se ka alhamdulilayi fɔ bilen donc o kama kunnafɛnko ka kan ni ɲɛɲinini ye donc furuko min fana filɛ hali an e, cɛlaka minnu hali cɛlakaw fana bɛ yen an falakaw fana bɛ yen e, n'o ye cɛlamɔgɔw ye u caman ka furuko caman bɛ yen a gɛlɛya yɔrɔ ye kunnafɛnko ye parce que cɛ caman fana bɛ yen kunnafɛn musoman de bɛ tugu olu kɔ donc o kunnafɛn musoman n'o kɛra keleyakɛla ye ah. i b'a sɔrɔ hali n'a ye muso furu a bɛ se ka muso tan furu a ni muso si tɛ bɛn donc o fana o ye kunnafɛnko nasiraw ye mhm. mais nin bɛɛ bɛ jateminɛ de kɔnɔ n'an y'a jateminɛ n'a ju ye jinɛko de ye mhm. donc sefila an seko ye min ye o la alihamudulilayi an b'o fana kɛ a faamuna ɛ bakɔrɔba furu tɔnɔ ye fɛn dɔ ye o fura kɛlen ka ban furu tɔnɔ ye fɛn dɔ ye bakɔrɔba ee den o ye denko fɔ bakɔrɔba dɔ fɛnɛ ka furu kɛlen u b'u sen don k'u bolo don bakɔrɔba den tɛ sɔrɔ dalilu bɛ den na wa alihamudulilayi sayifilayi eh, i ka ɲininkali nin diyara n ye kosɛbɛ dalilu bɛ den na parce que i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen u bɛ furu san duuru furu kɔnɔ san tan furu kɔnɔ den tɛ sɔrɔ donc u kamana bɛ gan u bɛ don yɔrɔ caman mais denko sababu b'a la denko fura b'a la i y'a mɛn mais a bɛɛ bɛ dépend f'an k'a jateminɛ n'an y'i ka denko lajɛ ni parce que hali n ye kunnafɛnko min fɔ a bɛ dɔw bali ka den yɛrɛ fana sɔrɔ bon o fana kɔfɛ kɔnɔdimiw bɛ yen kɔnɔnabanaw bɛ yen denko nasiraw ka ca n'i y'an wele ka walawalali k'an ye an bɛ jateminɛ kɛ donc n'a sababu ye yɔrɔ min ye n'an y'o faamu inshallah an b'i dɛmɛ o la i bɛ den sɔrɔ a tɛ tɛmɛ wa ɛɛ an b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bi an ni jinɛtigi bakɔrɔba Samake an n'a sera ɲɔgɔn ma bi an bolila ka s'a ma an n'a ye ɲɔgɔn bisimila ka baro fɛn caman kan a y'a jira k'a fɔ a ka baara bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a si tɛ taa n'a ma lajɛli kɛ lajɛli kɔfɛ a bɛ se ka nafolo baara ye lajɛli kɔfɛ a bɛ se k'i ka kunfɛn furakɛ lajɛli kɔfɛ n'a bɛ k'i degun k'a bɔ k'i degun na lajɛli kɔfɛ k'a kɛ k'i dɛmɛ tuguni kunnafɛn parce que a bɛ maa dɛmɛ a bɛ se ka maa mago sa a mana kɛ fɛn fɛn ale bakɔrɔba bɛ se ka don i ni nin cɛ ani a bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na a bɛ se k'o waleya o kɔfɛ denko gɛlɛya mana kɛ maa min na furuko gɛlɛya mana kɛ maa min na papiye ko baara ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen baara jɔ ye mais a si tɛ taa lajɛli kɔ bakɔrɔba o diyara n ye an b'i fo bi i ye akɔrideli min kɛ an n'i ka sigi ka baro ka jɛmɔgɔ baro sabu i kanubaga bɛ diɲɛ fan bɛɛ kɔrɔba i ka kumakan laban ka ɲɛsin i kanubagaw ma ani lajɛbagaw alhamdulilayi Sefila i ka nin kuma diyara n ye kosɛbɛ ɛɛ su in na ko ne bakɔrɔba n b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn donc an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala k'an ka haminankow bɛɛ nɔgɔya Ala ka laɲiniw bɛɛ sabati Ala ka si jan ni kɛnɛya di an n'u bɛɛ ma donc an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu ɲini u yɛrɛ fɛ donc salamu aleyikomu a diyara bi an ni Bakɔrɔba Samake an n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni jɛn ko a ma ko jinɛtigi Bakɔrɔba Samake an n'a jɛra ka baro min kɛ bi o de kɛra nin ye an b'an lajɛbagaw n'an kanubaga fo diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ asalamu aleyikumu waramatulahi taala wabarakatuhu a k'an bɛɛ jɛ wagati la